ndewonụ ndị na-ege m kee ka unu mere ụtụtụ ọma ehihie ọma abalị ọma ebe ọbụla ị nọ na-ekiri anyị ọ bụ nwanne unu nwaanyị nwaada nnenna ada afọ igbo amaka ada igbo niile anyị abịala ọzọ n'izu ụka anyị wetara unu akụkọ ihe ndị mere eme n'izu ụka ngwa gere na isiokwu anyị wetara unu otu nwaanyị bi n'Enugwu agbahapụla nwa ya nwoke dị afọ anọ ebe a na-agba chacha Chris Ngige apụọla n'ọgbakọ ọgba aghara nke ndị ASUU na gọọmenti etiti na nnọkọ ha nwere ndị isi Igbo agwala onye na-achọ ịbụ onye isi ala nke afọ 2023 nke ndị otu pati PDP ya bụ Maazị Atiku Abubakar ka ọ gaa rịọ mgbaghara n'okwu ahụ o kwuru na ndị Igbo ga-eche ka ọ chịchaa tupu ha achịwa. Gọvanọ Nyesom Wike nabatara onye na-achọ ịbụ onye isi ala nke afọ 2023 nke ndị otu Labour Party na isi obodo ya Port Harcourt. E wepụla Ejike Mbaka na Adoration Ministry ziga ya n'ebe obibi ndị mọnk ya bụ monastrị a nọrọla n'elu ya tupu ya ọ na-apụ o kwuru sị na amụma ya o kwuru gbasara ntuliaka nke afọ 2023 na ihe metụtara Peter Obi ga-abịarịrị na mmezu na ọ bụrụ na emeghị ihe Peter Obi ihere na ntuliaka nke afọ 2023 na amara na Chineke akpọghị ya Ngwanụ ka anyị kparịta ụka mana tupu anyị a na-eme nke ahụ Naijiria abụala afọ iri isii na abụọ ọ bụ ezigbo ihe magburu onwe ya unu ahụkwara ihe mere na ụbọchị mbụ nke ọnwa Ọktoba nke afọ 2022 ọtụtụ ndị Naijiria mere ngagharị maka Peter Obi ihe karịrị otu nde na Lagos ma na Aba ọ bụ ihe magburu onwe ya mana ka anyị naghachi n'okwu Fada Mbaka ma ọ bụrụ na emeghị ya ihere na ntuliaka nke afọ 2023 na amara na ya nwa bụ Mbaka na ọ bụghị Chineke kpọrọ ya ọ bụ otu okwu a ka o kwuru mgbe Peter Obi bịara na Adoration Ministry n'ihi na o bunyeghị ya ego ya ekwuokwa na Peter Obi enweghị ihe ga-emerịrị ka ọ bụrụ onye isi ala nke afọ 2023 ma ọ bụrụ na ọ bịa abịa nye onyinye a nọrọkwala n'elu ya akpụpụla ya na adoration ministry kpọga ya ebe ndị mọnk ya bụ na monastrị ya ọ sị na ọ bụrụ na okwu ya abịaghị na mmezu na amara na ọ bụghị chineke kpọrọ ya ka m webatakwa ajụjụ a m jụrụ na nke mbụ ka m jụghachikwa ajụjụ ọzọ biko mbaka ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ịba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị gị banyenụ gị sịkwa na ọ bụ ụlọ ụka kara gị mma nọrọ n'ụlọ ụka amaghị m ihe njikọ ụlọ ụka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị hapụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka hapụkwanụ onye ọbụla chọrọ ịtụnye vootu ka ọ tụnyere onye ọbụla ọ chọrọ ịtụnye ya ihe m ji wepụta okwu a bụ ka m mara ihe unu chere ihe ọbụla unu chere unu tinye ya na ngalaba nkọwa okwu biko ọ bụrụ na ihe a bụ mbụ gị ikiri afọ Igbo Amaka TV gaa ka i kirie ọtụtụ akụkọ ndị anyị wetara n'izuụka ndị gara aga biko anyị na-arịọ unu ọ bụrụ na e nwee otu ọzọ unu chere anyị nwere ike isi na-ewetara unu ozi a ma ọ bụ ụzọ ka mma unu chere anyị nwere ike iji na-eto n'ozi ndị anyị na-ewetara unu unu egbukwana oge n'idere anyị na ngalaba nkọwa okwu ka ọ dịnụ na-eru n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-ewetara unu atụtụ akụkọ ndị mere eme unu echefukwala na m ka bụ nwanne unu nwaanyị nwaada Nnenna nọrọnụ nke ọma ka ọ dịnụ n'izu ụka ọzọ nọgide na-ekiri afọ Igbo Amaka TV